like m were ọgwụ a jee kọtụ si na ama m ekpe kesi m taa ama m ekpe ya ma ọ mbịasị ọgba aghara karịa na kọtụ mgbe m na-abata ya n'ụzọ first person m ga-ahụ na kọtụ ahụ bụ ndị na-ekpe m jee kene ya dị na ọ bụrụ barista ọ naghị eru 5 minutes mechie kesi ọ- ebe aghara karịa jọji achịkwa ya chọọ bịa- cha bịakwa ya in 3 years ọgwụ ị ka agwachi anyị maka na anyị ma ahụta ahụ anyị na-ahụ na i nwechiri ọgwụ nkanụ mm. gwachi anyị ụdịrị ọgwụ i nwechiri na ihe ha na-arụchi ka ụmụ ụwa mara ihe ị nwere deri ọ bụrụ maka ọgwụ na m nwere ọgwụ wekwe mmeni arụsị ihe a ụnụ na-afụ ebe a ntụkwụ na ọ ihe m fụrụ n'aka nna m mm. amara m oge o bidoro ama m oge ọ kwụsịrị mara ụwa asabụ my father akwụkwọ niile m gụrụ bụ ihe a asabụ my father sabụọ ya ọfụma ọfụma ejero m be ma and then ruo my father isi o gosi m ebe ọ kwụsị na ebe o bido hmm. ọ bụ mụwa ma nkọwa ọgwụ kacha ọgwụ karịa ọgwụ karịa ị ka agwachi anyị dịka ọgwụ like ọgwụ a na nke a hmm. nke anyị fụrụ n'ahụ ji n'aka Hmm. ọgwụ a dị njọ Dị- o nwee ebe a na-eme challenge kịta Hmm. m gwere ọgwụ a gbuoro ya nye ya a na-enye ya eji akọ nshi but ka m were ada m eji ya chị ka m mee mmadụ Ndị mmadụ eji ya. maọbụ m were kọ nshi Okay. ma o nwee ebe a na-eje ma ọ na-aga side ọ ka mma na ndị ahụ dị njọ Mm. ọ kwa mgbe m na-euse ihe a na-enye ọgwụ a bụ one packet needle eji apị akwa Ọ ga-apịa akwa. o si ike 14 efu egbe na ọkụkụ ebubaghị ume Mana mgbe ka ị- okay. mana one packet needle ahụ i tiye one packet ahụ were ya gaa njem ị nwere ike ị nata bụrụ ị ga-afụzi ebe ahụ ga-abụrụ like 10 ma 5 ọ ga-afụcha ọ bụrụ gịnị ndị ajọ mmadụ ma o nwere ike na ọ bụrụ na ị bịara o nwee onye sị ka ya bịa try ya onye a bịara mm, ịnọkọtakwa ma nwe one side needle like m jiri ọgwụ a na abịa ibe e ji eme ihe challenge m jiri ya n'aka like this ọ bụrụ mmọnwụ before m na-abata onye ahụ ga-agba ọsọ ọ bụrụ mụnwa ga-achụ ya ọgwụ a ga-eme ya gbawa ọsọ nke a nụnwa a na-akpọ ite mba ite mba ọ nna nna nna bụ enwe nke a okay ihe anyị na-akpọ ya bụ ite mba ite mba ọ bụrụ na a na-eyi ọgwụ be gị ọ sụkwa ya bụrụ ọgwụ akọ ndị a wete m bịa na ezinụlọ rụọ ya tinye ya n'ala nwere ọgwụ ga-emekwa ya arụkwaghị ọrụ be gị nwa amụsụ ga-cross nwe be gị and that person na-eyi eyi abịa eyi the ọgwụ ọ chọpụ na ọ cross kwa compound gị again na abịa mechie ya ka e si eme ya the person pụtakwa gahụ gate gafee ya ọ daa ọkwa fes wa ihe a mebere ma ọ bụrụ na the person nwere ihe ọ na-worship dibịa Mm. o ji emegide gị the person bịa ya n'ebe ahụ mee ya ọ dụbara anyị Daalụ. nke a kịta anyị na-afụ na nke a bụ a very dangerous medicine ọgwụ Ọ ma dịrị nta. onye a m ji ya n'aka na Mm. ihe anyị fụrụ bụ the dangerous arụsị ya bụ ihe my father i weta ihe a nụnwa tọgba ya n'ala like this gbopụ ya na ibe e ji atọgba ya like this weta ọkụkọ tụkwasị ya n'elu ihe niile ị chọrọ kwa before two seconds o gbuo the ọkụkọ ozugbo o gbuola the ọkụkọ ị ma na ihe anyị kwuru o jego o mego ya Emewo. nyanwa ji aka ya egbu anụ ọ na-eri a da egbukwasị ya ihe ihe ọ bụla ị ga-enyekwa ya Idowe idose n'akụkụ anyị. na tụkwasị ya n'elu nyanwa jiri aka gbuo that ihe anyị na-eke ihe a just na ị makwara ọ bụrụ i bute nnukwu ọgwụ bụ isi n'isi n'ọkwụ ya ọ na ọ dị ike like nke a na m ji arụ ọrụ m nwee ike tinye ya n'akpa bịa be gị ị kọchaa m problem gị isi gị ị chọ ka obi ee go rọsha wetara m ọkụkọ kịta wetara m hot wetara m sheb Hmm. wepụta ya n'akpa m ozugbo shi tọba compound gị shi were ọkụkọ tụkwasị kwuo ihe anyị niile ọ bụgodu na ọ mmadụ na-abịa eme onye na-ata ime ma ọ na-abịa eme ihe ọjọọ ma eme gị nọ na-eji ya ha abata na ọkụkọ ahụ nwere na the person enwego problem mana a da emetụ ya mmanụ mmanụ a da emetụ ya Mama na-emeto. Daalụ. nke ahụ na-afụ na ahụ n'azụ Mm. ọ nnukwu arụsị ka ọ bụ Isi na arụsị. ihe a na-akpọ ya bụ ogbute akụ Butek. nne nwaanyị Nwaanyị bụ ọ bụ. eyi arụsị kọ na mmiri hmm. nke anyị na-ekirite na bụ confam ogbute akụ ọgwụ arụsị na-enye ndị yahoo ego ndị anya na n'isi ekwe ya nkwa ewere nke adị n'ala nyanye gị n'ọnụ ị gote egbene ọkụkọ egbuoro ya nye ya hot nke a na-akpọ efurefu arụsị adabakwa ya na-adị naked eje efe ya Mm. nke a na-akpakwa ike ọ na-egbukwe mmadụ mana ọ na- Ndị- ọ na-egbu onye aka ya na-adụghị ọcha onye na-eme mmadụ ihe ọ bụrụ na a na-achọ ka e gbuo onye ndị bụ eje ebe ahụ ị gbara ọtọ i sekpuru anị gwa ya ọ na-eri pigeon ọ na-eri abụ igwe ọ na-eri ose ọ na-eri mmanya ọ na-aṅụ bụ inyi mmanya inyi osisi inyi mana inyi adịghị eri ya Mm. inyi na-egbu mmadụ mana mmanya hot atịgharị nyitere arụcha ya n'iyi o nwere nke na a na-akpọ ike bụ n'agụ ọ bụchakwa mmụọ nna ya iji oji o jee mee ya kwa sapsa mana ejirọkwa m eme ihe ọjọọ dibịa m na-eme ekwubugo m ya dibịa m na-eme abụrọ dibịa imegide mmadụ ọ dibịa ime onye ihe na-esiri ka ọ dịrị ya mma ime onye na-achọ igbu mmadụ ya ahụ ị na-erọrọ na chikwuru ya and ime onye na-atụ ọrụ ọ na-enweta ya ọ na-agara ya and ime onye amoosu na-achụ ma onye a na-abịa ana m abịakwa be mmadụ arụkwa onye ndị be ha na-anwụ n'ike m na-abịakwa eme ya ọ kwụsị so ihe m na-arụ bụ ọrụ ọdịnala M- nna m jere anwụ iyi izu ọgwụ m ọ gwara m na m chọnụkwa ka ọgwụ m nye ya ka ọ yafe ịdị n'ire n'aka m Mm. m zere ego and zere ịna bribe wee gbuo oshi hmm. osisi igbu oshi oyi oshi oyi ihe anyị ji atịara oshi oyi bụ mmadụ mmadụ onye ọ bụ nna m gụ iwu ọ gụọrọ m before ọ nwụọ ịcha ihe ndị isi nọ na-arụ ihe ọ na-arụ bụ kwanka ojii nke a nke ayọ na ee ayọ nụ oke lee nke a mm. ihe ọ na-arụ bụ onye na-adị ekwere i were gụọ afa ya ma application ma something ọgwụ ọ gajiwe ozugbo ozugbo so many ọgwụ dụ anyị na-arụkwa oke ite anyị na-arụkwa ibu anyị na-arụkwa ekpete egbute egbe iji na-egbute egbe bụ ọgwụ kachacha ọgwụ ọgwụ ahụ siri ike ọ bụrụ maka na o nwe ndị na-ajụ maka egbute egbe na ọgwụ onye ọbụla a na-achụ ka e gbuo ya m rụcha ya m ga-asị ị jee test ọnụ ụmụnna gị ahụ dị- dị njọ Mm. m rụcha ya n'ụlọ onye ahụ sịkwa ya ga-ejinwu poison ma onye a ga-achara ejinwu echighị onye achịcha onye apụtawa nwere onye a ga-eme ọwụwa kwado onye ahụ mee ya nke izizi mee ya nke ịbụọ mee ya nke ịtọ ọ daa ebe ahụ Bye. na onye Ọ nwe- bụ- onye nwere ekpete ekpe onweghị ọgwụ KPL inwe ekpete ekpe Mm. nwanne m nwa- nweghị mmadụ ga-ebute gị. ụmụnna a na-adịba ada achịghị nata vileji ụmụnna egbuo gị Mm. inwe ị na-abịa mitin ụmụnna ndị arụ ahụ niile agbaa ọsọ maka ekpete ekpe ahụ ihe anyị na-akpọ ya bụ obere egbu mgbu Mgbu onwe onwe. mana ihe a na-akpọ ya bụ ekpete ekpe isi n'agụ isi n'ụlọ Ka- mgbe a na-arị ya mgbe a na- ka a mara arị ya bụ ka a mara atịakwa gị n'ime arụ a na-arị ya atịakwa gị n'ime ọ mana o nwekwara nsọ o nwere nsọ ị da erikwa anụ nkịta Ee, onye nwere ekpete ekpe ada eri anụ nkịta Enu- ụbọchị i rikwara anụ nkịta ị- ịma nga ebe ọ dụ okay i nyere ya efe okay i zere nwaanyị nọ na nsọ ịma nnụkwanụ ọgụ ọgụ ti mmadụ ụra ma ọ nụọ ọgụ anyhow ị- ịma mme ya maka i mee ya ị nwere ike igbuta ọchụ onye ahụ adaa nwụọ Mm. moto nwee accident ọ bụrụ maka gị ọgwụ nna m gosiri m bụ ọgwụ a na-ara ihe a na-ara ya na year bụ mmadụ ịtọ Mm. like mmadụ ịtọ bụ m nwere ike ịrịrị ya this year

arụsị na ihe anyị fụrụ na ahụ amaghị ọdụ m mgbe ọkwa ihe a bụ my father Mm, mana mpa m ihe ọ na-enye ihe ihe kere ihe na-abụ ọkụkọ ọcha ọkụkọ ọcha ihe mpa m na-eku bụ eze nwaanyị e nwekwara ọfọ a na-akpọ isi aba n'efi mana ọfọ ahụ bụ ọfọ dị denjarọs ị sị mmadụ rie nshi onye ahụ ga-eri ya bụ nshi Ọ ọfọ a na-ada adọ na ọfọ a na-eji atụ mmadụ iyi Okay. but ọ da adị mma like mụ nwa mara ahụ amụọ ama ntukwu n'ebe a bụọ mmadụ iyi ma ọ nwatakịrị mee m ihe m ma nọ n'ebe a mm. maka m bụọ ya iyi ya ga-eme ya because of ọfa maka ihe ebe a m tukwu na ihe niile m na-ekwu ọ na-aba ebe a like kịta na nke a na ekpete ekpe ahụ juru ebe a nke a bụ nke e na-enye ndị mmadụ ma ọ na-enwe case ma ọ na o nwere ihe dapụta Mm. ewepụta opu nye gị mgbe anyị ga-egote ihe ọ na-eri enye ya like m were ọgwụ a jee kọt sị na ama mkpe case m taa ama mkpe ya ma ọ m bịa sị ọgba aghara karịa na kọt mgbe m na-abata ya n'ụzọ first person m ga-ahụ na kọt ahụ bụ ndị na-ekpe m jee kene ya dị na ọ bụrụ barista ọ naghị eru 5 minutes mechie case ọgba aghara akarịa I- uh, judge asị- asịkwa ya chọọ bịa- cha bịakwa in 3 years

ịma nwoke na-enwe ihe o ji bụrụ eziokwu ya bụ arụsị mgbe ọ gbajuo dọrụ mgbe ọ nwe ọrụ dị ya ka mkpọ bụ onye ahụ ebe a ma ọ bụrụ ya zọ n'iwu Mm. ọ bụrụ onye m na-apịa n'ihe nwoke ọ ma ndụ na one month ka pegbu ebe ofu mana ọ karịkwa ma isi na nwoke abụrụ nwoke Mm. o jekarịghị na nwoke bụ nwoke eziokwu nke a bụ mmụọ nji eji igbo mmụọ nji nji arụ ọrụ ọ mmụọ nji ọ mmụọ na-emeri m ihe m na-emeri ihe Mm, nọ na ya jighị ewe megide m nwoke megide nwaanyị daalụ na arụsị nke ya esi na n'ogbute akụ ogbutek Ndị nwaanyị. na o nweghị ihe a nara naanị ya eme ee achọghị ma banyere na ekwekwe nkwa agaghị ka abịa ikwe nkwa ihe ọ ka emeriri n'ahụ ihe ị na-ekwe ya ikwe nkwa ịma na ihe na-emekarị n'ihe a bụ na ị naghị ama mgbe na arụsị mere ihe nọ na ọ bụghị arụsị mere ihe Ogbute akụ ka emeri gị ihe ji arụsị ụgwọ Ogbute akụ ka emeri gị ihe Mm.